we've made a lot of progress yes. so anyị wee na-ekene chukwu na-ekenekwu onye amụma dị ike ma na-ewu ewu na radical intervention ministry assurance na-enye unu na by next year ọ na-eje permanent site ọ bụrụ progress anyị niile na 2021 so anyị nwere casualties this year the only casualties we had na onye amụma nwụchara nkwụ

onye ọbụla meketa echi onye ahụ wee sị na ya fụtara onye amụma n'ọdụ akwụna ya na ndị court agbalịbazịa and onye ahụ na-eje n'ọdụ akwụna ya kwụsị ije n'ọdụ akwụna ọ ka ọ ma ya kwụsịkwuo ipe akwụna achalugo ozugbo ịma na ife e nwe today bụ statement of account 2021 ọ nya mere eji ịnakakus ya afụ maka account ọ ya mere e jiri kpọọ ọkọtọ ndị mmadụ ụmụ nwaanyị kwesịkwa ịnọ mana ọ ọ na-ewu m treasurer ọkwa account adịgo ready ee na ọmịa ka biko let's proceed biko uche onye ọbụla dị onye amụma this is account uche onye ọbụla dị ya evangelist o nwe ihe ọzọ
um, statement of account radical intervention ministry for the year 2021 total money actualized this year is 30 million 322,000 na-akụrụ aka the money bịakwa through seed of faith ma tithe ndị ndị mmadụ na-aja so ọ bụrụ Jizọs igwe Jizọs igwe anyị na-ekenekwu onye amụma dị ike ma na-ewu for making it possible maka a na-eme ọ dịka ọ bụrụ mmadụ Ịdị ike ma na-ewu ewu. Ịdị ike ma na-ewu ewu. all money I realize ya from Yes. tithe seed of faith Yes. offering ụmụ ma ndị na-enyechelu ndị ụnọ ụka aka Yes. Ma nwa Jizọs fa, ma Dr. Money fa, ma Billy, all the, Yes. their input Yes, matters a lot. Yeah. Total miracle performed by our pastor Ịdị ike ma na-ewu ewu. Total miracle recorded onye amụma mee bụ zero. Anyị ma nke A na-akọwa na onye amụma emerọ miracle this year. Bịa n'ọzọ, bịa n'ọzọ, bịa n'ọzọ. Very painful. Total money spent on charity none. Anyị ejerọ charity this year which is very bad. mana a bịa na sign ego then breakdown of etu esi spend the 30 million I actualize this year money spent on church projects 1700 naira ọ mgbe onye amụma sị na ya mata two cups of cement ka ọ- ehe, wee patchịchaa some Yes, some Yes.
the Adụsọmawe nke

mana emere mmiri chukwu na radical intervention gịnị wee mezie emerie mmiri chukwu gịnị wee mezie the evangelist kedu ife this man nke nke bụ 765 naira ka e nyechara sọ Achalugo sọsọ ya ọ ga-akwụkwa dị ya ụgwọ onye ọbụla ji ụgwọ ga-akwụ ụgwọ a today olutekwere na nke achalu onye ọbụla awa nwee ndidi achalugo you must provide that money nwee ndidi ị na-adị ka nne efi naira isi ji ị na-asị 1000 naira 765 naira i wepụ ya na 1 million ọ ka bụ 1 million naira biko biko come on down we must make ihe na this ministry ozugbo we must move money borrowed by evangelist for personal use 250,000 naira You don't know what is going on, Allah. Evangelist. Ah! Kezi ihe i ji 250,000 naira eme. What are you doing with 250,000 naira? Onye ọwụna ma na m bụ onye nwaanyị ejile m nwaanyị akpari amụ. Ọ kọọ m n'arụ m bịa nalụ treasurer ego wee vuo nwa. Ana nka na-akwụkwụ ya. 765 m ji ka onye ọna na-aba m. Mma akwụ nke m ọ tụsọ sọsọ 250,000. Oya kwụọ ya. Oh. Hai! Ndị akwụ na-elikpo chekwa ego m. Let's move. Total money squandered by our pastor onye amụma dị ike ma eh, na-ewu excuse me ka m zagodi call nwanne m ada ka eke ime biko anọkwanụ m na checkpoint ndị army o oh. and ị ma na adị aza call n'iru fa ọ na-ewe fa iwe nsogbu adịrọ biko biko nwee nwa nke na-enene m anya nga mma kpọchie gị azụ na biko oh, nwanne m

Ọ gịnị. 22 million naira. Onye ama, onye amụma erenderịgo radical intervention ministry useless. Ha! Mgbe ọbụla ebe ọbụla nọ na-echeli this ministry. Biko, Achalu achalugo come order. Evangelist, n'ime ive niile a na-ekwu ego wọ n'ọkwa 500 naira wọ. Ego wọzi na akpa ọkụ ya. Hey! A na-ekwu nke a na-ekwu nke mere a na-ekwu. Achalugo ka lụrụ ibe akwanụ. Ugo da. Ugo da na onye ji ụgwọ ya akwụ ụgwọ o ji ebe ebe aba. Ozugo ozugo achalugo. Hey!
Checkgodu my BP, check my health. Oke ọgwụ. BP achalu.
Evangelist, check my

mụ bụ the first candidate of heaven nọ n'elu ụwa wee beatie cut off mark n'igwe anyị ma anyị ma credential niile ụnụ ma onye m bụ ọfụma ana m eje n'igwe every Wednesday check BP onye amụma kedu ive mee na 22 million naira is squandered on alcoholic kedu kedu onye prepare this um, account ọ mụ ibe brother pills ọ brother pills mkpụrụ ọgwụ ị dị wrong n'ihe ị prepare onye amaka ekwu ive m mee o nwere ka mmanya m ṅụrụ si wee ru 22 million naira onye ama etiekwe m va ncha eji m my own note maka ihe ọbụla m na-eme na this ministry since the inception of this radical intervention ministry ana m e-take note of everything otu ọbụla o si wee ga onye amụma kedu ive ka e- explain godi

o nwere nke m etiele o nwere nke i tiele o nwe nke m etiele chegodi ka m gwa gị mmanya 18 million ka m ṅụ the remaining mali ya n'enu o ji bụzie 22 million bụ ego m ji eje n'igwe every Wednesday cheki bp o silenụ m n'aka onye cheki bp mma na-asọtụ ndị ndị cheki bp onye cheki check bp nene bịa